Hmm? saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba mhm. kafiri fin
mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn mhm. i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ mhm. kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn mhm. kana siga fiyewu mhm. jahanamaden don ne y'o masala surun di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni min sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don subhanallah a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan aa kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan kira ko a ma e jugu ye jɔni ye e jugu ye jɔni ye a ko mamadu ma ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ subhanallah ko ani jɔni a ko ani mɔgɔ tɛgɛ labilalen mm, mm, mm. ɛ kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mais mɔgɔ min tɛgɛ labilalen don ka kɛ e jugu fana ye ah. cogo di a ko kira ma a ko i bɛ segin kɔ dɔɔnin e ɲinɛna don min na k'i to i ka sanayɛlɛ la mhm. ni ala ko i ma ko as-sakha'u shajaratun mhm. asuluha fil janna mhm. man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ilal janna allahu akbar o kuma tɛmɛna ye mahamadu ni ala cɛ e bɛ jiginna i nana fɔ mɔgɔw ye ko tɛgɛlabila ye jiri dɔ ye a jiri turulen don alijinɛ kɔnɔ mhm. mais a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ jiri bolo mana jɛɲɛ cogo o cogo n'i y'a bolo minɛ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a ju la o maa min tɛgɛ labilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniya dɔrɔn ala b'a kɛ bon nin kafiri sɔnnikɛlaba a tora a ka sɔnni la don dɔ fo a nana ala jɔn dɔ sɔn o ala jɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o ala jɔn ko ala k'i kunnaja dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o tuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaroden kelen ta ka sɔli kɛ alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim k'o fɔ tamaro la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la

maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka jurufilen bila a la ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye saraka tɛ min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala kan k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen mm. o de la waledenw bɛ du minnu kɔnɔ mm-hmm. aw kan'a fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don mm-hmm. wali ta bɛ min dun i ka so mm-hmm. ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kunna fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de bon o tuma na setana o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka go ne ye kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye mhm. a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo o cogo kira nan'a ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mm. mais maa tɛgɛma gɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye mm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna morinasi barikon kɔnɔ o mm. hɛrɛ tɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi tɛ nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la. alahu akubar alahu akubar. han. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. awɔ bɛɛ bɛ siran. e tɛ yɛlɛ fiyewu.
awɔ. ayi i b'i si kɛ sɛgɛn na. i b'i hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn mm-hmm. n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye mm-hmm. denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mm-hmm. ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ ah. o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i si kɛ ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa mm-hmm. musa taara ka ci la ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen dugu la a kasira ɲɛji bɛ woyo la ka bɔ a ɲɛda la ka mm-hmm. bɛ woyo ka bɔ bolofurancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye jurumu ye kan ka ne ah, yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumi yafata ye mhm. jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa mhm. ne b'o yafa a ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa mhm. muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bɛ kɔmi polosi ye e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka n'a di ala ma ko a y'i ka mobili sonya e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, mm. e de y'a minɛ ka taa ko a y'i ka fɛn suɲɛ mm. e de bɛ se k'a fɔ polosi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan mm-hmm. a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm-hmm. i bɛ ala wele f'i bɛ nɔni k'i daji la ala mm-hmm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la Hmm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni hmm, dama hmm, a o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni min ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔnta ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila ye u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i tɛ hɛrɛ sɔrɔ
an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megitana cité la la voix de cheikh ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ cheikh madu kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san ka don du kɔnɔ saraka don bɔn o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la wa kira kan sɔli tan ni sabanan de don e ko di tan naani Tan naaninan, don ɔ. o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la Awɔ. bɔn o tuma na ni nafaba bɛ saraka la mhm. ni saraka se tɛ e ye dun aa tiɲɛ na an kɔni tɛna pɛridi o la tan o tuma na kira kan sɔli Mhm. o de ye saraka ye alahu akubar alahu akubar n'i ko alahuma sɔli ala muhamadi wa ali muhamadi wa salim Mhm. i ye saraka bɔ

bɔn tɔrika tigiw kɔni kunna jara aa tiɲɛ na o b'a kan dɛ olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ hmm, hmm, hmm. sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli ha kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o ti wazifa faridaw farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ a tɔrika sira jɛlen don dɛ saraka ba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ soli kɛ kira kan c'est-à-dire i tɛ jigin saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fe la urusi mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔli ma taga mhm. yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn a mhm. dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci t'a ka ban a mhm. donna tɛ a bɔra tɛ dɔw nana portière sama dɔrɔn a bɔra ka bin jaa a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la mhm. ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi mhm. a bɛ fɔ cogo di ah, ko nɛgɛsotigi y'a faga ah, ah? n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ k'o y'a faga kumana min bɛ kɔfɛ mhm. n'o ma maga a la fiyewu o de ka saraka minɛna ma dɔn n'i y'a faamu bɔn saraka ye ni saraka minɛna hmm. i bɛ bɔ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa hmm, hmm, ten kumana kira kan soli a nafa tan naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye tɛrɛma faamu de ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛmagɛlɛya la ka kira kan soli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ nin yɔrɔ in faamuna ni kan ka walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛma faamu de bɔn o ye a nafa tan naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi alhamisa asara sababun li qadail hawaiji alhamdulillah hali n'an jɔra yan sa

n'i ye jogo fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiya kɔfɛ i b'o sura kalan n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila allahuma salli ala al mawsufi bil karam wal jud i b'i jija i k'a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma saba
jogo fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahuma salli alal mawsufi bil karam wal jud n'i bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ i b'i tɛgɛ ja ala aywa a kɛ muhammadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotoro cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa bali fɛn dɔ la b'i ka san bi wolonfila bato cɛn kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na ala ye kira min mankutu o don i n'a cɛ hmm. ɔnkɛ ɛ maa b'i dulon sogoba biɲɛ na kɛlɛ ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na n'i ko i bɛ taa don jamana faama ka so bɛ yen papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni a mɔndɔmɔndɔli dama fɛ baliku jɔlen b'i mɔmɔ i t'a dɔn min don Ah? ɔ oh, mɛ maaw bɛ maaw la n'i n'o don mhm. u bɛ sɛju baliya ka bɔ sira la ye koyi kosɛbɛ ah? siga t'o la o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa dukulu buyuta mhm. min abuwabiha a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e bɛ mɛn munumunu na koko kɔfɛ Eh, n'i donna so da fɛ mhm. i bɛ taayɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna mhm. nin de don asalatu ala nabi mhm. donc nin haminako gɛlɛn dilanli kama i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la ala a kɛ ala kira mamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilal'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni mhm. siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila mhm. ala a kɛ kira mamadu kosɔn mhm. i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba siɲɛ saba alahu akubar alahu akubar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunu bi sini alahu akubar alahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye ko mana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa alahuma sɔli o de b'a kɛ hmm. o de la sɔli dɔ bɛ yen hmm. alahuma sɔli hmm. ala kasifil gumati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu maana aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ ka kelen ta o la o de bɛ bɛn hami ma ɛ eh, n ma nin faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na ne bɛ se ka taga e fɛ yen a b'i komi nin ko in kɔni bɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o haminakow de kama o karamɔgɔ nin hami bɛ n na dugawu b'o wuli o nin hami bɛ n na o bɛ wuli mɛ gamu dun gamu tɛ lakali maa ye hmm. ayi i b'o lakali cogo di hmm. o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye n'o n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i fa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔ bɛ dutigi sɔrɔ a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka eh, tonton mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan mhm. a ka bon hakili ma o ye gami de ye mhm. o ye gami de ye hmm. o gami dɔ ye jumɛn ye mhm. dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulila siga foyi t'a la a bɛ na koyi bon wari sara ɲɛ si tɛ e ye wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu o ye gamu de hmm. ah, i b'o lakale yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye mhm. a ah, sininkɛnɛ mhm. an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛna minɛ sininkɛnɛ mhm. o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ ah. nka cɛ bɛ sira la ɔ a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa hmm. foyi t'a lasegin a bɛna e de fɛ hmm. a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mais hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ i bɛ ka taa i terikɛ dɔ cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mais déjà cɛ bɛ kare kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini yen bon a bɛ fɔ de ma ko gami mm. an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megitana cité la la voix de cheikh ahmad tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ cheikh madu kunati la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mm. mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu ayiwa sɔli don mm. allahumma salli mm-hmm. ala kashifil ghummati
allahumma salli ala kashifil ghummati aa ah, an karamɔgɔ ayiwa n b'a ɲini ala fɛ ni mm-hmm. mɔgɔ min ye nin ta mm-hmm. ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ daga n'a ye mm. ala k'i jigin dingɛ kɔnɔ mm. mɛ n'i y'a ta mm. ne bɛ hami papiye ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunkan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama examen setɔ don n b'a fɛ ka pase n mago bɛ du la mm. ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika i ye a bɛ wurudi dɔrɔn mm. siɲɛ kɛmɛ wolonfila mm-hmm. ani bi wolonfila mm-hmm. ani wolonfila
aleko mati i bɛ wolonfila kɛ fɔlɔ mm-hmm. ka bi wolonfila kɛ ka kɛmɛ wolonfila kɛ sanfara wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de o dugufara wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o kunɲɔgɔn don wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a sept jours de la semaine kuma na hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don wolonfila dɔ rɔ kelen na o kuma na n'i y'a kɛ kɛmɛ wolonfila ani bi wolonfila ani wolonfila kɛmɛ wolonfila o bi don i ni sanfara wolonfila lebu n'a masiba cɛ bi wolonfila i jɔlen bɛ dugukolo min kan o bi don i n'o cɛ wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn don wolonfila balaw cɛ n kana mɔgɔ nin wurudi mhm. jɔko fila kɔfɛ sura min ka nɔgɔ i ma mhm. n'i tilara mhm. i tɛgɛ ja ala ye hmm? ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n y'a ɲini i fɛ k'a ta ka bɔ n kan hmm? kuma tɛ yen o mɛ min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ mm-hmm. n'i tilara dɔrɔn mm-hmm. n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye a ala deli kɛ mm-hmm. min b'a ko kɛ tik tak kɔmi n'i ye kɔntaki mɛnɛ dɔrɔn anpulu bi mɛnɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten bokuma n ka la ala la o ko kelen dugawu jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan

i bɛ ala niyɔrɔ sɔrɔ ni kira kan soli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ye ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaroden kɛmɛ ɲini tamaroden kɛmɛ
e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mais anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛ ma maga mariyama na o mm. mais ala de ko mm-hmm. mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na mm-hmm. a ko tamaroden dɔ kari mm-hmm. jibila nana fɔ mariyama ko ɛ e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa dɛ a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a na ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye

kira kun bɛ kutuba kalan mhm. a kun bɛ kutuba kalan tamaro gungurun de kan jala gungurun de bɛ mais tamaro mhm. o kɔfɛ mhm. kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bilalen bɛ a tɔgɔ di kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili hmm. o dama tɛ mhm. abu lahabi musonin min bɛ jahanama kɔnɔ mhm. ah? mhm. umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablu min masadi o hablu min masadi dafu ko tɛ o n ko tamaro fu de ko don

k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la mhm. kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ wara kan fɔ waraw fɛ. Mm, mm,
tamaro ye fɛnba de ye mhm. e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn mhm. den kɛmɛ ani tan ni kelen kana jɔn a la. soli min ka nɔgɔ i ma mhm. o tamaroden kɛmɛ tan ni kelen o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan mhm. i bɛ tamaroden kelen ta mhm. i b'a bila i bɛ tamaroden kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden kɛmɛ tan ni kelen n'i tila ka fara ɲɔgɔn kan mhm. i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni mhm. minnu denw bɛ tunga fɛ mhm. n'u bɛ weleli kɛ a an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma mm-hmm. n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don mm. i bɛ tamaro in saraka quoi mm-hmm. n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don mm. n'i bɔra yan mm-hmm. i gɛlɛya cogo bɛɛ la uh-huh. i ka sɔlatul fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn aya dɔ bɛ yen mhm. sɔli siɲɛ saba kɔfɛ mhm. rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayru fatihina mhm. o sɛbɛn siɲɛ saba i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ saba ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ saba sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don tɛrɛma faamu de ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a tan ni wɔɔrɔnan ko a bɛ kɛ sababu ye mhm. ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ kelen mhm. ala yɛrɛ b'a k'i kan siɲɛ tan ah. a tan ni wolonwulanan don sababu zakatul musalli mhm. wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye mhm. k'i ɲɛ mhm. sɔli de don hmm? adamaden kan ka jaga min bɔ mhm. sɔli de y'o jaga ye o hmm. ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don ee eh, an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale numanfɛ galaka la wa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ migitana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek maru kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa binaani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don ou bien muso don Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔnte k'a lajɛ mhm. n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni naani ye mhm. muso don mhm. mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni saba ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye tan ni fila ye numafɛ galaka o ye tan ni kelen ye parce que tan ni fila kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye mugan ni naani ye cɛ ta ye mugan ni saba ah? mhm. bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye mhm. a jarabila a la mhm. cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ye olu ɲɛ da ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na a ko man nɔgɔ ala ka lemana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di mm. kana maga a la mm-hmm. f'i k'a furu siri mm, bisimila an ba hawa furu sirila ayiwa a mm-hmm. ɛɛ furunafolo mm-hmm. i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna mm. k'a furunafolo kun ye joli ye mm. a furunafolo kɛra kira kan sɔli de ye an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan mhm. fɔlɔ mhm. ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagara i ye hmm. o de la mhm. n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya hmm. fo hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira dela ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la
fatiya kelen ka taa bila waladɔlin na o de ye kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila ye o anw ye kɔɲɔbon tile wolonfila kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre
c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kalan fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabili alamina a bɛ n'o kalan ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kalan tarata maliki yomidini a b'o kalan kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o o y'a kɛ tile wolonwula de ye mɛ anw y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile wolonwula kafeji min ni miziki sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tɛrɛma faamu de mɛ kira ye muso di cɛ ma mhm. ko hali ni nasɔngɔ tan ni eh, a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya kɔni na mhm. fatiya kalan mhm. o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi bi seegin ani sagajigi kɛmɛ ni muso ko mm-hmm. o furu fɛn minnu filɛ o ye ne de ta ye mm-hmm. n yafara a ma tɛrɛma faamu de mm-hmm. tuma na a ye waa fila dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ fila ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tɛrɛma faamu de mɛ kuma bɛ yɔrɔ min na

hmm? hmm. mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan hmm. fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ah, ni point ka di cogo min na wulibali don dɛ walawala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakinatu n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ

ah, lahara jawuli man nɔgɔ dɛ kira bɔra so kɔnɔ an ba ayisata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn mhm. a b'a kunkolo ta k'a da sen na mhm. a ye ayisata kunkolo lajɛ ayisata ye kira kunkolo lajɛ mhm. a ye siden tan ni kɔnɔntɔn jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ ah. kira ko a ma ko ta'ammaltu ani ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah

Hmm. bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ hmm. ko o lahara jawuli n'o masiba hmm. ko e tɛ dɔ y'o la buru bɛ fiyɛ dɔrɔn k'an ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a man nɔgɔ o a man nɔgɔ
lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma mm. ne den de y'i ye ne de y'i balo diɲɛ kɔnɔ mm. n dontɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ mm. o fara n ta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jeni i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an taw kɛ ten Mm. bon o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mm. mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan mm. ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ n'a fɔra ko polisiw bɛ da la ah, i taara dɔ ka moto kan kari o bɛ yen mm-hmm. hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu kɔni nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama kama cogo kɔni o tuma hakili tɛ se ka sigi

nin kabakoba de ah, ni wala wala e k'i da ka sunɔgɔ mhm. suko dɔ nan'i ma mhm. i ma suko in faamu mhm. a ah, ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a aya yɛrɛ dɔ jirala ne na surɔ jumɛn de don ɛ i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o de ye kira kan soli ye soli kɛ kira kan dɔrɔn siɲɛ saba sani tile ka bin o suko in kan kɔnɔ o bɛ segin i ma suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye mhm. a n'i taatɔ ye mhm. eh, eh, nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ah ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye soli kɛ kira kan siɲɛ saba o ci kɔnɔ bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la Ah, ala ka limaniya d'an ma ala k'an sago d'an ma ni ala sɔnna sigi naani na an bɛna daminɛ siɲɛ mugan ni kelen na ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin hali bi ala ka limaniya d'an ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ i ye kosɛbɛ kuraji b'i la kosɛbɛ bokum aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na ni ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu mhm. ne ka salon falen bɛ cogo min na mhm. ne bi a ye ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ bon donc ne ye nin de kanu o de mhm. kosɔn n'i nana waati waati n bɛ jama to yen n b'i reçoit n'i y'a ye n m'i reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛnna o don n taatɔ don wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ɲɛ n'o tɛ salon falen don mais o ti n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ eh, hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ libidɛri cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka perezidanba la n'o ye shek serifu usumani madani ayidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mm-hmm. kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigantɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tanga kɛ mm-hmm. an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fo mm-hmm. kosɛbɛ ka waleɲumandɔn ko n'a sigira a ka goloba in kan don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka perezan ma eh, makiba ah. an bi u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun b'a la k'an lamɛn aw tulo garisɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔlibaa ma diɲɛ ani lahara ala subhana wa taala a bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔlila ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati in na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ sheikh mamadu konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli ala subhana taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛn kan ani k'an fatu limaniya